Fáilte go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar thimpeallachtaí foghlama éifeachtacha amuigh fán aer, ag díriú ar bhunscoileanna. Cuireann na léargais seo taighde san áireamh, Chomh maith le torthaí na gcigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an chomhairle a chuireann cigirí ar fáil chun feabhas a chur chun cinn, ba cheart an chomhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Sa seimineár gréasáin seo, déanfaimid nádúr an tsúgartha lasmuigh agus na buntáistí iomadúla a bhaineann leis maidir le forbairt agus foghlaim an linbh a chíoradh. Amharcfaimid ar an dóigh gur féidir le leanaí leas a bhaint as súgradh lasmuigh agus ar an gcruth gur féidir a bheith ar an soláthar allamuigh i mbunscoileanna in Éirinn. Tá an seimineár seo lán d'íomhánna a bailíodh ó scoileanna agus ó shuíomhanna luathfhoghlama agus cúraim i lár cathracha agus bailte ina bhféadfadh spás a bheith teoranta, i suíomhanna tuaithe agus i suíomhanna a úsáideann áiseanna in aice láithreach go rialta. Trí úsáid íomhánna, cuirfidh muid béim ar ghlasú clós scoile agus ar an bhfáth go bhfuil sé chomh tairbheach sin do shláinte agus d'fholláine fhoriomlán leanaí agus daoine fásta. Go bunúsach, táimid ag súil le roinnt smaointe spreagúla a sholáthar chun do limistéar lasmuigh nó do chlós scoile féin a fheabhsú agus tús a chur le hathrú a dhéanamh chun timpeallacht níos fábhraí don súgradh do na leanaí a chruthú. Daoibhse nach bhfuil ag cur teorann le bhur gcuid smaointeoireachta, cuirfimid íomhánna ar fáil ó scoileanna timpeall na hÉireann freisin. Tá athrú mór déanta ag na scoileanna seo, agus chruthaigh siad láthair shúgartha nádúrtha mar chlós don am sosa, nó i gcásanna áirithe, dá gclóis i gcoitinne. Tá sé tábhachtach ón tús, ar ndóigh, glacadh leis gur féidir timpeallachtaí lasmuigh a úsáid chun tacú le soláthar an churaclaim agus chun an soláthar sin a fheabhsú. D'ainneoin thábhacht an phointe seo, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcaithfear leanaí a chumasú chun timpeallachtaí lasmuigh a úsáid le haghaidh súgartha, ar aon dul leis na príomhphointí ar an scáileán a chum an Coiste le haghaidh Súgartha de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe. Míníonn an Coiste go dteastaíonn seo a leanas ó leanaí, spás agus am agus deiseanna le bheith ag súgradh amuigh fán aer i dtimpeallacht atá éagsúil agus dúshlánach leis an nádúr agus le hainmhithe. I rith an tseimineáir gréasáin seo, cé go ndéanfaidh muid tagairt ó am go chéile d'fhoghlaim leanaí, beimid ag díriú go príomha ar úsáid na timpeallachta amuigh faoin aer le haghaidh súgartha. Agus sinn ag glacadh leis, ar ndóigh, go dtarlaíonn an fhoghlaim trí shúgradh. Mar sin, i dtús báire, le sinn a chur ag machnamh. Agus sibh ag machnamh ar chuspóir dheá-chlós scoile, smaoinígí ar bhur gclós scoile féin. Cén cruth atá air? Conas a mhothaíonn sibh ann? Cad is féidir leis na páistí a dhéanamh ann? Cad é an t-eispéireas a chuireann na páistí in iúl? Cad a thaitníonn leo ann? Cad nach dtaitníonn leo? Agus céard ba mhaith leo tuilleadh ann? An bhfuil limistéir ghlasa ann agus an bhfuil ábhair nádúrtha ceann-oscailte agus a spreagann na céadfaí ann? An bhfuil roghanna súgartha ann atá suimiúil agus spreagthach? An bhfuil fáil inrochtana neamhspleách éasca orthu san? An measann sibh go mbaineann sceitimíní, dúshláin agus spraoi le súgradh na bpáistí? Is é áineas an cuspóir is mó a bhaineann le haon chlós scoile. Tá go leor clóis sosa bunscoile ann a bhfuil dromchlaí cothroma crua iontu, b'fhéidir le roinnt gruaimhní, plandaí agus toir, agus marcálacha clós scoile ag go leor acu, a chuimsíonn cleas na bacóide agus línte uimhreacha agus compás. Gach lá, caitheann múinteoirí am agus dúthracht chun ábhair scaoilte, mar húlahúpanna, rópaí scipeála, cóin agus liathróidí, mar shampla, a sholáthar chun am sosa a dhéanamh níos tarraingtí agus chun gníomhaíocht choirp a spreagadh. Tá go leor páistí ann a bhaineann an-sult as a bheith ag imirt leis na fearais agus na gnéithe san. agus go háirithe bíonn an-tóir ar chluichí liathróide. Léiríonn sé sin dúinn go mbeidh gá i gcónaí ann le láthair shúgartha atá cothrom agus crua leis na cineálacha sin súgartha a éascú. Tá go leor scoileanna ann a bhfuil baint rathúil acu le clár bithéagsúlachta na Brataí Glaise a dhíríonn ar an bhithéagsúlacht, bruscar agus dramhaíl, fuinneamh, uisce agus ar ar shaoránacht dhomhanda. Mar chuid des na tionscnaimh seo, tá na páistí ag glacadh páirt i muirniú agus cothú garraí glasraí a chabhraíonn le carthanachtaí nó a chabhraíonn le gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid. Tá go leor scoileanna ag baint úsáide as rotharbhealaí agus téann siad ar phicnicí ar fhiach dúlra agus bíonn spraoi acu le cúrsaí bacainní. Agus sinn ag smaoineamh ar an tábhacht a bhaineann le súgradh, agus go háirithe súgradh sa nádúr is leis an dúlra, ar mhaithe le caitheamh aimsire agus forbairt shláintiúil fhoriomlán páistí a chur chun cinn, is fiú béim a leagan ar chlós na scoile a bhunú mar spás súgartha nádúrtha. Tá go leor oideachasóirí ann a chreideann go bhfuil sé de chumas ag timpeallachtaí nádúrtha a bheith níos casta, níos cruthaithí, níos féindhiongbháilte agus spraíúla i gcomparáid le timpeallachtaí faoi dhíon. Díríonn taighde comhaimseartha ar an éifeacht dhearfach a bhíonn ag timpeallachtaí glasa nádúrtha ar scíth intinne agus ar fholláine. Mar thoradh air sin, úsáideann líon méadaitheach scoileanna limistéir ghlasa mar spásanna súgartha. D'fhéadfadh siad freisin gairdíní scoile a úsáid nó a chruthú ina ndéanann na páistí tochailt, plandáil agus aire a thabhairt dos na plandaí. Tá roinnt scoileanna ar fud na tíre go bhfuil spásanna súgartha a mbaineann timpeallachtaí nádúrtha leo dá gclóis scoile, ina bhfuil deis ag na páistí súgradh, dreapadh, Rith, tochailt agus fiosrú gan srian le linn am sosta. Nuair a ghlactar leis an gcur chuige seo, is minic a thugann múinteoirí is cleachtóirí faoi deara an éifeacht dhearfach a bhíonn ag an gcineál seo súgartha sa nádúr ar iompar sóisialta na bpáistí, ar a bhfolláine san fhoriomlán agus fiú ar a n-aire sa seomra ranga tar éis am sosta. Is féidir feabhsuithe suntasacha a bhreathnú ar aclaíocht agus ar fholláine fhoriomlán na bpáistí, fiú nuair nach ndéanann siad ach céimeanna sa ghairdín a dhreapadh. Ar ndóigh, d'fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le féinmhuinín, neamhspleáchas agus bród na bpáistí a mhéadú go mór. Súgradh faoin aer agus an curaclam. Tá go leor oideachasóirí ann mar Montessori, Froebel, Steiner agus Malaguzzi, a chreideann gurbh í an timpeallacht an tríú múinteoir i ndiaidh na ndaoine fásta agus na leanaí eile. Is í is cúis leis sin go gcuireann timpeallacht nádúrtha lena thírdhreacha, a ghnéithe agus a ábhair éagsúla deiseanna saibhre foghlama ar fáil. Dúirt Loris Malaguzzi, bunaitheoir Réamhscoileanna Reggio Emilia, uair amháin, Tá triúr múinteoirí leanaí ann, daoine fásta, leanaí eile agus an timpeallacht fhisiciúil. Ar a bharr sin, dúirt an Dr Maria Montessori, Caithfidh an timpeallacht a bheith saibhir i mbunchúiseanna a spreagann spéis sa ghníomhaíocht agus a thugann cuireadh do pháistí a dtaithí féin a fhorbairt. Níos mó ná súgradh faoi dhíon i mbunscoil, is gnách go dtarlaíonn súgradh lasmuigh le linn am sosa agus dá bhrí sin is minic is saorshúgradh a bhíonn ann. féintionscanta ag an bpáiste é nó í féin a threoraíonn an páiste agus nach gnách chun críche áirithe seachas an spraoi agus taitneamh a bhaint as an súgradh. Mar atá luaite againn cheana, féadann súgradh fán aer a bheith mar bhunchloch don fhoghlaim scoile. Mar sin, ní mór dúinn cuimhneamh, níl a leithéid le gníomhaíocht súgartha pleanáilte ann, ní réitíonn na téarmaí sin lena chéile. Is féidir le gníomhaíocht a bheith spraíúil agus taitneamhach, ach is é súgradh rud a dhéanann páistí go nádúrtha, féin-tionscanta ag páistí, spreagtha go hintreach faoi chinnireacht an pháiste, gan sprioc ar leith a bheith leis. Is féidir le múinteoirí tacaíocht mhór a thabhairt do shúgradh amuigh faoin aer trí thimpeallacht a ullmhú ina bhfuil ábhair a sholáthraíonn mothuithe a spreagann na céadfaí agus saorshúgradh, agus trí thimpeallacht dhúshlánach a chruthú, mar a thagair an Fheidhmeannacht Seirbhíse Sláinte di i 2013. I dtimpeallacht den chineál sin, féadann páistí snas a chur ar a scileanna agus iad a bheachtú trí dhreapadóireacht, trí thochailt, trí thógáil, trí choinneáil cothrom agus trí luascadh. Ar ndóigh, bíonn cur chuige tomhaiste de dhíth agus ba cheart aird a thabhairt mar is cuí ar shábháilteacht na bpáistí. Agus, is fearr cead a gcinn a ligint dos na páistí. Is féidir leis an múinteoir fanacht sa chúlra. Déanann na múinteoirí maoirseacht ar na páistí, breathnaíonn siad orthu agus iad ag súgradh agus ag fiosrú, agus bíonn siad in aice láimhe nuair is gá. Cuimhnigh, is féidir le stráice den nádúr sna limistéir ghlasa sa timpeallacht scoile, aon chrann amháin fiú agus géaga ar crochadh go híseal air, nó limistéar gainimh nó láibe agus uisce, fiosracht, foinn thurgnamhacha agus spraíúlacht leanaí óga a chothú. Glasú clóis scoile. Nuair a smaoinímid ar an fhocal spraoi, tagann focail eile mar folláine, suaimhneas, limistéir ghlasa agus sonas chun cuimhne. Leis an nádúr a thabhairt isteach agus an clós scoile a dhéanamh níos tarraingtí agus cuma dheas a chur air, is smaoineamh iontach é roinnt plandaí a chur ann. Agus plandaí á roghnú, is maith an rud é pleanáil a dhéanamh le dathanna a bheith ann ó cheann ceann na bliana agus do phlandaí a chur ann atá tarraingteach d'éagsúlacht d'fheithidí. Tá sé ráite i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh gur gné thábhachtach d'ealaíona agus d'oidhreacht go leor cultúr is ea an ceangal leis an dúlra trí gharraíodóireacht, baint an fhómhair, searmanais agus machnamh síochánta. Tá sé fíordhearfach a thabhairt faoi deara go bhfuil crainn agus toir curtha i bpotaí móra nó i mboinn tharracóra ag roinnt scoileanna. Cruthaíonn roinnt acu ceapacha ardaithe nó garraí beag glasraí ina mbíonn na páistí páirteach sa tochailt, sa phlandáil, ag tabhairt aire dó, ag cur uisce air, fiáilí a bhaint, fómhar a bhaint agus toradh na talún a ithe. Cuireann soithí plandaí ar fud an chlóis ina mbíonn bláthanna, toim agus toir iontu, dath leis agus cruthaítear an deis go dtáirgtear roinnt torthaí sláintiúla. In amanntaí, úsáidtear bláthchiseáin toisc nach ngabhann siad mórán spáis, ach cuireann siad dath ann agus soláthraíonn siad torthaí garraí inite mar gleorráin nó trátaí manglam. Taispeánfaidh na sleamhnáin seo leanas roinnt smaointe dhaoibh. Seo roinnt smaointe simplí maidir le plandáil agus an nádúr a chur leis an gclós scoile, crann i mbonn tarracóra ar roinnt mhóta coirte, agus, laistigh de dhá mhí, le lúcháir as cuimse ar na leanaí agus ar na daoine fásta, bhí sé i mbarr a bhlátha. Is aoibhinn leis na leanaí a bheith ag garraíodóireacht, óna soithí plandaí a mhaisiú, go plandáil, aire a thabhairt dos na plandaí agus uisce a chur orthu, agus sa deireadh, an fómhar a bhaint agus a ithe! Is scéal é ina mbíonn bua ann ag gach duine. Agus tá buntáiste sa bhreis ann sa mhéid is go gcuireann sé dath agus an nádúr sa chlós scoile. Saorshúgradh a spreagadh. Mar a chonaiceamar thuas, nuair a labhraímid faoi áineas do pháistí, tagann súgradh, agus go háirithe an súgradh sa nádúr chun cinn. Tá tábla uisce cóngarach do sconna le roinnt ábhar scaoilte air curtha isteach ag roinnt scoileanna agus is aoibhinn leis na páistí súgradh agus fiosrú leis le linn am sosa. Gné eile a fheiceann cigirí i scoileanna agus i suíomhanna is ea tábla gainimh nó boinn tharracóra lán le gaineamh agus uirlisí soláthraithe le dul i mbun oibre leo, mar shampla sluaiste, buicéid, criathair, píopaí, cainéil agus cairr bheaga. Cuireann siad uaireanta a chloig de shúgradh suas do leanaí agus tugann siad coincheapa isteach a bhaineann le raon ábhar ón eolaíocht agus ón mhatamaitic, nuair a mheasctar gaineamh le huisce nó nuair a thógtar déantúis mhóra leis na hábhair a chuirtear ar fáil. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ar ardcháilíocht, tugann cigirí faoi deara go gcuirtear réimse maith ábhar scaoilte, ilfheidhmeach, nádúrtha, oscailte agus ionramhála ar fáil. D'fhéadfaí iad sin a sholáthar sa bhunscoil. D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh, spéaclaí formhéadúcháin, téipeanna tomhais, cliathbhoscaí, píopaí, adhmad, sliogáin, clocha. Cuireann na nithe sin ar chumas na bpáistí a bheith cruthaitheach agus is buntáiste chomh tairbhiúil céanna iad i dtimpeallacht bunscoile. Ná déanaimis dearmad ar an luach atá le binsí agus limistéir shuíocháin eile, áit gur féidir leis na páistí suí go suaimhneach Machnamh a dhéanamh, brionglóid a dhéanamh, scíth a ligint, nó leabhar a léamh. Tá sé go hiontach freisin le haghaidh suí le cairde agus comhrá a dhéanamh. Le dúshláin na haimsire in Éirinn a shárú, cuirtear éadaí uiscedhíonacha, lena n-áirítear buataisí, ar fáil, ionas gur féidir taitneamh a bhaint as a bheith amuigh faoin aer i rith na bliana. Arís, b'fhéidir go mbeadh sé seo indéanta i do scoil. Anois, amharcfaidh muid ar roinnt céimeanna simplí is féidir a ghlacadh le dromchlaí cothroma crua a aistriú go spásanna le haghaidh súgartha agus spás a fhágáil do chluichí liathróide. Nuair a smaoinímid ar thimpeallachtaí éifeachtacha foghlama amuigh faoin aer, is é tomhas a n-éifeachtúlachta ná gníomhaíocht na bpáistí, agus is é sin an súgradh. Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo aclaíocht chomh maith le gníomhaíocht chruthaitheach agus gníomhaíocht mhothúchánach agus sóisialta. Cé go mbaineann go leor páistí sult as an bpeil nó sacar, cleas na bacóide agus scipeáil, is fiú timpeallachtaí a chruthú a sholáthraíonn an oiread éagsúlachta agus is féidir. Agus é sin á dhéanamh, is maith an rud é cuimhneamh ar thréithe an tsúgartha ar ardchaighdeán amuigh faoin aer. bíonn sé faoi stiúir an pháiste. Bíonn an leanbh spreagtha go bunúsach le bheith páirteach ann. Is súgradh é ar mhaithe le taitneamh agus spraoi seachas a bheith chun críche réamhshocraithe. Agus tacaíonn an múinteoir leis. Caithfear am súgartha gan bhriseadh a thabhairt do pháistí agus bíonn rogha ábhar súgartha uathu. Chun tacú leat do thimpeallacht fhoghlama amuigh faoin aer a chruthú agus a leathnú, tá na hiniúchtaí féinmheastóireachta laistigh de philéir Timpeallacht Fhoghlama Aistear, Treoir Chleachtais Síolta, agus an t-iniúchadh a chuirtear ar fáil i bhfoilseachán na Treoirlínte maidir le Dearadh Uilíoch ina n-uirlisí luachmhara agaibh agus is féidir úsáid an-éifeachtach a bhaint astu i mbunscoileanna. Tugtar nasc chuig na treoirlínte i dtreo dheireadh an tseimineáir ghréasáin seo. Is féidir na páistí a tharraingt leat ag céim na pleanála, b'fhéidir gur mhaith leo a gcuid smaointe a léiriú i bpictiúir. Má tá feighlí scoile agaibh, féadfaidh sé nó sí cabhrú leis na tascanna is casta. Cuimhnigh arís go bhfuil gach seans ann gur mhian go mór le baill teaghlaigh, nó baill an phobail fiú, a bheith páirteach ann. Tá tuilleadh smaointe ag teacht ar na chéad sleamhnáin eile. Is aoibhinn leis na leanaí tabhairt faoi súgradh fantaisíochta. Bíonn an-spórt ann a bheith ag tiomáint bus nó carr rásaíochta i d'aonar nó le cairde. Tá an struchtúr simplí seo déanta as pailléid agus rotha stiúrtha barantúil. Cuireann roinnt daoine fíorchosc áthais leis, fiú, chun cur leis an spraoi. B'fhiú smaoineamh a dhéanamh ar thionscadal athchúrsála a thosú ina mbeidh na páistí féin páirteach ann go fonnmhar. Beidh an obair seo ábhartha do churaclam na hAmharcealaíona agus na hEolaíochta. An bhfuil fáil agat ar bhoinn úsáidte? Seans go mbeidh tuismitheoirí ábalta roinnt díobh a bhronnadh oraibh. Is féidir na boinn seo a phéinteáil le dathanna geala, nó iad a fhágáil mar atáid, agus iad a úsáid chun cúrsaí bacainní a chruthú. Is féidir iad a úsáid le struchtúir dreapadóireachta a chur le chéile, iad a líonadh le gaineamh nó iad a úsáid mar shoithí plandaí. Cad chuige nach n-úsáidfeá roinnt lomán chun limistéar gainimh le haghaidh súgartha a chruthú? Cuir isteach cúpla sluaiste agus buicéad agus bíodh an-spórt ann! Más féidir brat tiubh de mhóta choirte a chur orthu, féadfaí na lomáin a úsáid fiú le seasamh ar chóimheá orthu. Is aoibhinn le páistí lámhacán ar na ceithre boinn trí spásanna beaga, nó tabhairt faoi shúgradh bréige iontu. Is féidir freisin struchtúr simplí a chruthú trí dhá phailéad a chur le chéile chun déantús atá idéalach agus slán le haghaidh dreapadóireachta a dhéanamh, agus chomh fónta chéanna do páistí cruinnithe a bheith acu laistigh ann. Is féidir limistéar suí simplí a chruthú le lomáin adhmaid le plainc agus spóil chábla athchúrsáilte. Anois, tugaimid cuireadh daoibh amharc ar roinnt íomhánna spreagúla ó shuíomhanna agus ó scoileanna ar fud na tíre.

Seo liosta eolais agus acmhainní breise leat. Má tá ceisteanna nó tuairimí agat mar thoradh díreach ar do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn. ag insights carachtar fostríoc info ag education ponc gov ponc ie. Gabhaimid buíochas leis na bunscoileanna agus na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim seo a leanas as grianghraif a roinnt linn.